Eish, achọ m that ịtakoshi eze here Sorry, sir. ekwela nga bịa ịtakoshiri m eze don't come here ga ebe ịtakoshi m eze All right, sir. adị mpa gị nwa adị boyfriend gị nwa onwebe mgbe ị nọrọ lota ka ịkpọ m sị m dere m na whatsapp sị m bịa were ibe ara na m bịa lekwa ibe ara bịa ṅụrụtụ i so na ndị helpụga that boy takụmere eze taa na na na na awụ isi ya mmiri dara nga abịa sị ọkụ gbue mara akpọ adanze i so na ndị promote gị the boy ka ọ kọọ m ihe Hello, ama m onye ikwu. eme onye mkpue eme onye dis- eme- eme onye eme onye eze- eme onye onye ara awụ nke na-eji agba kolos

body odour kwatu ndị ọkụ gị ọkpọ ya asa- ya asawo ya asawo ọkpọ ya kwaturu ya chineke gbakwa ya ọkụ echebirila m ya ọchasị m ga-enweta antidote ọkpọ ọkụ a- ọkpọ ọkụ a ndị mmadụ iwe wele gị dewe phone a n'ala ka i bili ọtọ ka ịla azụ akwụkwọ masị ihe ọbụla m mere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ dum ama m ama m dewe phone n'ala ka i bili ọtọ ka ịla azụ Okay, sir.

ị gara aga were ego zụrụ ihe anyị enyeghị gị nsogbu ya wee gacha n'isi drọpụ that phone drọpụ kpakara phone ahụ i jide ya adrọpụla m ya adrọpụla m ya lee otu ọ dị nnọọ ka shovel eji if you laugh I bring you down if you laugh I bring you down okay sir
dewe aka gị straight dewe aka gị straight okay then gị ha nnọọ ka shove- shovel eji ekpoga aja turn azụ chief tụta ahụ front tele rozana ike gị ike gị kwere na socket extension eji apawaga phone fridge na stabilizer eh? ọ bụ ike m dị enweghị m ike na otu ike gị dị nwe ike inwe ike gị gbara abịa ma nga ee inwe ike gị gbara abịa ma nga m megha interview iwe wele gị o n'iwe ewele m ike gị eyicha socket extension eji apawaga apawaga ihe niile nọ n'ụlọ ndo

Ndo. Kebe i si na-watch m? Lagos. Ele hotel ị nọ ihe a? Anọ m na hotel, anọ m nga m na-arụ ọrụ.
Ele hotel dị ihe a? Ọ wụ hotel, ọ wụ ụlọ mmadụ. Ụlọ mmadụ ị rụga gịnị? Cleaner. onye ị rụgara cleaner married man ka ọ wụ naanị nwaanyị ọ married man married man ya na nwunye ya bi there ee ha na nwunye ya na ụmụ ya
ị na-eclean ụlọ morning and night yes nwere kọm wee fo na ahụ nọrọ ọfụma nọrọ ọfụma nọrọ ọfụma Ihe m ga-eji mere gị ebere na nke nwa ị wụ young girl ma tụkwado that na ọrụ siri ike gị ga nọ chuzuru ị wụ cleaner n'ụlọ mmadụ gị na-arụrụ mmadụ ọrụ ọ dị mma than na i were otele gị gị na-agba akwụla gbado ya na ị na-agbakwa akwụla gị gwa m sị ịgbaghị akwụla enweghị enwe anya amarakwa kpa i si eme ị ghọtara ihe m na-agwa gị na eziokwu ka m dị.
Ee, aghọtara m. ị wụ onye ebee Awụ m onye Imo steeti, ebee n'Imo Ikeduru Local Government, ebee na Ikeduru Atta, ebee na Atta Ụmụafa, ebee na Ụmụafa n'ihu Double Coconut.
nne gị na nna gị ọ dị ndụ yes ha dị ndụ o tenyere ọrụ cleaner na e nwere joy ọ na-enye gị
yes
ele joy o nyere gị o tenyere ọrụ cleaner as cleaner n'ụlọ mmadụ because o mega mmadụ used to iclean ụlọ and idewe everywhere ya dị neat nwa agbọghọbịa rụrụ ọrụ ga-eme ya ya were biri n'ụlọ di kemgbe ahụ ị mere ị na-arụ ọrụ ihe gbasara cleaners clean ụlọ e nwere otu ahụ gị ishi eshi ga-eji enwe ahụ ushi mmadụ agwa gị na ahụ gị ji eshi ushi olo olo olo ike ọ kọga gị ọkọ mba otele gị amaghị ele kpa ị na-eji eme otele otele gị amaghị nke iclean ga-enye ele ihe ị na-eme ee

nne gị na nna gị ebe ị sị na ha dị ndụ kee mere na ha azụpụ gị na skuul ha ejighị ego eji azụ m na skuul a wụ ta mma gị na mpa gị ejighị ego ha ji azụ gị na skuul ọkwa gị na ha ka bi
mba mba mommy m nọ Imo steeti with daddy m ee mommy m na daddy m ha nọ Imo steeti ọya ka nna ọkwa gị na ha ị ka were ha ka nne were ha ka nna why not of course good elu ọ dị taa ya wụ na di gị ahụ emechaa o jikwa ego o ji elekọta gị ị ka ga-anọ na be di gị ahụ ya wụ na o nwe otu ọ dịzi ị ka ga-ebi with di gị ahụ

Ee, eji- e bere m e bere m. Awụ m onye Igbo. e bere gị ugwu
Yes. ọ wụ ị ma ahụ nke ọ wụ ị ma Ama m. ele otu i si mara sị e bere gị ugwu Eche m sọ naanị nwoke ka a na-ebe ugwu, a na-ebe nwaanyị ugwu. gị sịkwa na ị ma na e bere gị ugwu ele nga e bere gị nke gị Am- na mmanụ n'ọnwụ. ịchọọchị Ama m. I will bring you down I'm not joking with you gị na onye takọchiri eze ihe ya Sorry. Ama m si e ji ebekwa nwaanyị ugwu because naanị nwoke ka m ma. nwa agbọghọ bịa na amaghị m e bere ya ugwu ebe i si na-awatch m Lagos, Lagos. ị dị afọ ole 23 going to 24. ị ma ị ma nri eshi yes ama m nri eshi ọrụ ị rụgha ego ole ka a na-akwụ gị 150 ị rụghara ya company ka ị rụgha nke onwe gị
arụga nke onwe m
nke onwe gị ee mmadụ ole tara ala gị kemgbe ị pụtara ụwa mmadụ abụọ
elee nga ha na-ata gị anya
n'ụlọ ha n'ụlọ ha ka ha na-anọ ata gị hmm. the way i ji anọgha sef what is your problem anara ka bilie ọtọ gị lara m nso ị bịa ihe a bịa igburu m oge ị bịa ihe a bịa igburu m oge mepụta oge ihe mepụta oge ihe abịakwala ihe a bịa takọ mara m gbeghe ọkụ m ahụ ga complete

ụkwụ gị anọ n'otu nga ụkwụ gị na ahụ gị anọ n'otu nga kwụrụ otu nga chineke agba gị ọkụ kwụ ọtọ ọkpọ kwụ ọtọ azụ ike ya yisi azụ ike pụzụ ị na-edewe ụkwụ gị otu nga gaa to front enyi i ji awọ jump
wọọ jump. i ji awọ jump gị sị ị wọ jump i ji awọ jump chineke agba gị ọkụ Mba.
ee Mba. i ji awọ jump ee elee ihe ụkwụ gị ji yie ụkwụ ndị na-awọ oke jump
otu ụkwụ m dị otu ụkwụ gị dị ee height a na onye nwe ya na family unu ị sị gị height ị gara aga ma bụrụ onye nwe height a na family unu

tekwara ahụ stretcher stretcher a na-eji ebu mmadụ nwụrụ anwụ ma ị ga-anọrọ otu nga na-emepụta oge ya tekwara ahụ na mkpa ahụ stretcher e ji ebu mmadụ onye ahụ na-adịghị na lekwa ihu ya dị nnọọ ka ihu mbe ị ga-anọ otu nga mmadụ mee gị nta gabịa na-agbagharị m ka oke ụdị mmadụ ka ị ga-anọ na onye bansa onye bansa obi m ga niile ụmụzụ mọzụ ama asụkpo oyi ime ga-abịa na bịa kwụ ụgwọ isi ị dị afọ ole ọ dị m afọ iri na isii iri abụọ na isii i ji ụmụ ole amụbeghị m nwa
ebe i si na-awatch m Enugu state ebe dị Enugu
Enugu town
nne gị na nna gị ọ dị ndụ nne m dị ndụ nna m anwụọla Ew, nna gị ọ nwụọla ndo nnọọ gịnị gburu nna gị
ihe mberede okporo ụzọ
Ee? ihe mberede okporo ụzọ ihe mberede okporo ụzọ ihe dị ka gịnị ọ wụ ndị ọgba egbe ka ọ wụ ndị moto Hai, mere accident o mere accident ndị ọgba egbe ndị ogbo ihe enyi onye akpọga gị na ma ị ga-ablock ya na ma ebutu gị ya bring you down here I no dey waste time Ja- twa- le- le anya otu ị nọ na ya one nwere onye jọsụ ya one nwere agwụchi na village unu achọga gị taa ka ị gbata ohi ya
Iwe iwe na gị.
tekwara ihu a na-eji akụ aka dị ihu gị yiri ihu akụrụ- akụrụla aka n'ime ya n'ime ya before ka ị pụta ụwa ma ị ga-anọ otu nga na-ablock onye ọbụla nye gị dị strategy gba ebutoghị ya ị sị gịnị gburu nna gị
o mere accident with moto moto nke ya ka ọ moto bịara gbuo ya egbu moto nke ya.
moto nke ya. elee moto gburu mpa gị ihe a? ọ bụ moto ya fụwa mezi accident elee moto mpa gị gbara- gburu ya ihe aka m bụ obere nwa echetazi m afa moto ya abụ m obere nwa mgbe ahụ
okay ihe ị nụrụ sọ bụ moto nke moto ya nwụ eri egbuo ya ee ọ ya mma ngwa m ok
family property ha zụrụ na-egbu ha property nna gburu gburu ya ụmụnne gị ha dị ole anyị dị asaa enwele mgbe ị nọrọ taa ara agbawa gị mba o no
ị ṅụọla guf mbụ mba i ji aṅụ shisha mba o nweghị nna ahụ ma ị gaa n'otu nga face focus ọhịa ma bute gị na don't look down don't look up focus on ya ị hibra wee ntafio

ike gị ọ na-afụ gị ụfụ mba enwere pimple nọ gị n'ike mba onwelọ otito kwanụ onwelọ nke- onwelọ enwere mgbe ị nọ taa ike ga-eme ọnụ taa mba o
ị nyụma nshị gị o ji eshi ike mba mba mba mba ọ dịghị esi ike i yirile bra mbụ ọnụ ara gị amapụta isi na bra ahụ taa na-ele na-ele anya side na-ele anya side mba o mba ị na-agba shịkọshịkọ na- n'ime abalị ị na-ehi ụra i ji agba shịkọ shịkọ na bed mba ị marana nri eshi ama m esi nri ọfụma ọfụma
gịnị ka ị na-arụ
abụ m onye ose foto na onye na-ete ihe ndị mmadụ ihe n'iru ndị na-agba akwụkwọ na ndị nwere mmemme
ebe ị na-anọ ese ma arụ ọrụ ise foto ga m na m na-ese ya na studio ka ebe ị na-anọ arụ ọrụ ise foto ga n'enugwu enugwu ebe a independence layout gịnị ị gụrụ ụlọ akwụkwọ mahadum ee anọ m mahadum ị nọ mahadum anọ gịnị ka ị gụwa
Ana m agụ mass communication. What is mass com? Mass com bụ maka ndị ozi ozi n'asụsụ Igbo. Ndị mgbasa ozi. I ji ụmụ. Mba. i wepụla nwa mbụ mba mba mba. gị na onye bi
mụ na nwanne m nwoke
ọkwa ị ma na ihe anyị na-eme ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ soshal midia dum m gaa n'iru ee gaa n'iru
enwele mgbe ị hụrụ nwoke ị laikiri gị eji aka gị gwa nwoke ahụ okwu sị ya na ị laikiri ya mba o ọ dịghị ekwe m
ị hụ nwoke ị laikiri ele ihe ị na-eme m ga na-ele ya anya ele otu ị ga-esi na-ele ya anya don't come here gebe takụchibezi ele anya ị ga na-ele ya m ga na-ele ya anya ka o notisie m ele otu i si eme ya ona ole a na-aka ị ga na-eme ụta na-eme ụta mba m ga na-ele ya anya anya ịfụnanya anya love lewe n'anya ahụ were anya ahụ lewe ebe a ele otu ọ ihe ọwa anya love gị ọ epus ihe ọwa anya love gị ọ tatụ i were anya na ga ewere eleghe mmadụ sọwa anya love anya na ka ị kpọrọ anya love ee anya oke bịara ebe were ihe nọ na ngịga ka ị kpọrọ bịa nga bịa debe m anya sị ị ga na-ele anya love ihe ọwa anya love lee ma lee ihe ọwa anya love gị Chineke agba gị ọkụ ele kpa nwoke ji akọta sign asị ihe awa anya love ga were anya pu- pusu chọga nga ọ na-anyụ nsị eleghe mmadụ ya gị sọwa anya love nwa bingo nwụrụ anwụ look at ị bịara- ị ị ga na-ele anya love anya ndị eseghe foto ka iji eleghe mmadụ ya ka ị sọwa anya love enyi asị ma ị maghị anya love ele gị kwuo akụziere gị kpa eji ele anya love gị bịa nga gị ị ga na-ele anya love ajụọ gị otu ọwụ gị gị sọwa ụta ọya wa anya love nwa bingo fakamishi nnọọ ka placenta placenta eghe mmadụ ole tarala gị

ga-elewe anya love no wonder ma ya ele chai ndo nna ewele iwe na m baara gị mba ama m sị ya atabeghị mbụ ndo bịa legharịa dị anya again ka m kụziere gị anya love ngwanụ ee legharịa nke gị ahụ ka m kụziere gị mgbe ọwa ụta nna ụta nke a dị mma nna nke iwe anya pusu chọga nga ọ na-anyụ nshị
chọga nga ọ ga-eji aka gbuo ala nyụọ nshi nna ọ wụ ụdị anya nke iwe anya pusu chọ ọwụ anya love ihe ị ga-ele anya love next time ka ị le i- ọ bụrụ nwoke ọ gafeme ya na ị laikiri ị ga-ele anya love ga-eme ka eme ya ụta Oh, dị nwanyị mkpụrụ gba mee ya mee ya ga-eme ụta Aha, marịa ya again Okay.
ha ga-ebụọ ya anya ọ ga-akọta sign nna good girl ama m sị ị mahụ nwoke nna Oh.